ọ dị mma em, kpọmkwem ihe abata na ya ugbu a bụ oge ka ọ banye na ka ọ pụọ oge ahụ m na nwaanyị ji nwere ji akparịta ụbụbọ mana ọ bụ mụ na ọcha TK ga na-atụ isiokwu nke tata ọnụ maka na m isiokwu nke taa gbasara gị ọ gbasara onye ọbụla ee imirikiti ụfọdụ ndị bụ ndị bụ ọkpa akụ eri eri ọkpa akụ eri eri ihe ha ma bụ oge niile aka dị ha n'ọrụ ọ bụ ụmụ ndị hapụrụ ọrụ ha ada akpa akụ um, ma iri eri maọbụ imegodo ụmụ ihe egwuregwu maọbụ ijegodo mmemme dị iche iche maọbụ jefụ ndị ikwu na ibe oge niile ọ na-eti mkpu na ọrụ ya ọrụ ya ọrụ ya ọ ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa abụ m Chizzy Ani em ọcha TK ekene ndị Igbo ozugbo ozugbo em igbo nwere nze na ọzọ igbo nwere ọcha TK onu m ekene unu dịka ọ dị ugbu a ebe anyị si abịara unu bụ na ngalaba Solid 100.9 FM um, anyị na-eme ka ọ banye na ka ọ pụọ eji m ohere a na-anabata unu na-asị unu ka anyị mee ya ọ ga n'anya n'anya taa ọ dị mma ee anyị ga-agbapụ ya ọsọ ajụjụ nke mbụ na uche nke gị oge a sị na mmadụ na ọ sọ ọrụ ya ka o kwesịrị na ya ọkpa akụ eri eri em, gịnị ka ọ pụtara n'uche nke gị ee maazị Chizzy
i kwuchagonụ ya ị kpọrọ ya ọkpa akụ eri eri kee ihe ọzọ ị chọrọ ka anyị kwuo Ee, nke bụ na ee, mgbe a na-asị na mmadụ ee, anya dị ya n'ọrụ bụ mgbe sọsọ ihe onye ahụ ma bụ ọrụ Ee, ị kpa ya aka n'ọnụ ọ sị gị ọrụ ọrụ ee okeke anyị na-agakwanụ ee ili onye dị otu a ọ sị gị ọrụ ya Ọrụ, ọrụ ya ọrụ ọrụ ya. ọrụ ọrụ na ọ ga-ahapụdị ọrụ gawa Ee, okeke nwanne gị nwaanyị na-agbakwanụ akwụkwọ ee udo dị mana ọrụ m mgbe mmadụ ji ọrụ ya kpọrọ mkpa karịchaa ihe niile ọbụla ọ na-eme eme na ndụ a mgbe a ka anyị na-asị na onye ahụ ara ọrụ na-agba ya Na ọ sọ ọrụ ka ọ mazi. sọ ọrụ ka ọ mazi Ee, gịnị mere ndị mmadụ na-eji atịgasị si n'ọrụ ahụ na-enwere ihe ị ga-akpọ ya afa na ọ ọrụ ya godu Mm, Ee, maka na ụfọdụ nke bụ eziokwu bụ na ị ga-afụ ụfọdụ ọ sị na ugbu a ya nọ n'okorobịa mm, na ọ ugbu a ka anyị ga-akpata ihe a ga-eri nna m n'oge ya n'oge nka ee n'oge nka ee n'ezie na-akpọ ya Mm. ee nwanne gị nwaanyị na-agbakwa akwụkwọ sị ya ọ gbasara ya Mm. ee onye agbata obi gị na-ewe ka o si dapụtara ya ọ- ọnwụ na m- Ọ sị- a na-eje ụlọ ọ sị gị ọrụ ọrụ ọ sị gị ọrụ ee mana ụfọdụ gwuru egwu sị na ọ bụ onye ọ na-abịabere Mm, na-asị na ya enweghị oge mm. kedu ihe m na-akpata ụdị ndị a Em, ihe na-akpatakwanụ ụfọdụ ndị ji were ọrụ ha mere mere ndụ ha niile wụ ọrụ na ọrụ ha wụ ndụ ha wụ enwezi oge enwezi ihe o wepụta ọ na-ewepụta O ihe nwere- ọzọ oge Hmm, o nwere ndị nwegoro eh, ụdị ihe megoro ha gbawara ha obi mere ha ji werezi ọrụ mere ihe ha ji echefu ihe mgbawa obi ahụ mere ha hmm. ya bụ na ọ na-akara ha mma ịna-ekwu maka ọrụ na-arụ ọrụ karịa icheta ihe ahụ mere ha gbawara ha obi o nwere ike ọ bụrụ ndị eh, o nwere ike ka anyị were nwoke ma nwaanyị maa atụ ya bụ na onye kweburu ya nkwa na ọ ga-adị o si otu a dị ọ ga-adị otu a hmm. mechara gbahapụ ya n'ụbọchị ihe niile kwesịrị ime mhm. onye ahụ nwere ike werezi ọrụ ya mere ndụ ya niile nke na ọ chọghị ihe ọbụla ga-asị ka a gaa mee otu a ka a gaa tụọ ndụ mmanụ ka a gaa ọ chọzighị ya na ndụ ya maka na o chetakwa ihe ahụ mere ya mgbe ahụ mm. ọ na-enwe mwute ya bụrụ naanị mgbe ahụ ọ na-arụ ọrụ ka ọ na-eji aka ya zọpụta onwe ya mhm. onye kwechiri n'ọrụ naanị ewepụtara ihe ọzọ oge bụ ka ọ kpata akwa a

Ah, ha achọghị ihe ọbụla ga-eme ka ya bụ ọṅụ belatatụ ọ wụrụkwa nwa obere nke na ọrụ a wụ ihe na-enye ha ọṅụ ya mere ha ewere uche ha niile na ihe niile ha nwe oge ha niile ndụ ha niile tinye na ya bụ ọrụ na-arụ ya ee ọzọ awụrụkwa ụdị ọrụ mmadụ na-arụ o nwere ndị na-arụ ọrụ chọrọ oge Mm. ị ghọta o nwere ndị ga-awụ ee echeta m mgbe ahụ o nwere mgbe m na-arụ ọrụ m na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ebe a na-eme ihe gbasara azụ ndụ ana m aga ọrụ ma ọ kụọ elekere isii nke ụtụtụ bata ma ọ kụọ elekere asaa nke abalị ya wụrụ otu ahụ ka ya bụ ọrụ si dị hmm. onye na-arụ ụdị ọrụ a ebee ka ọ ga-anọ na-atụ ndụ mmanụ ọ m bata ọrụ elekere asaa nke abalị m ga-aga hiwe ụra zuo ike m chọbe m na-aga atụ ndụ mmanụ mba ọ wụkwa na ihe ọzọ mere ụfọdụ ndị ji were ọrụ ha kpọrọ ihe niile ha na-eme n'ụwa wụ hmm. ụdị ọrụ ha na arụ nke ikpeazụ ihe ọzọ nwekwara ike ime mmadụ ji were ọrụ ya kpọrọ mkpa kpọrọ karịcha ihe niile n'ụwa wụ ụdị ego ya bụ ọrụ na-akwụ o nwere ndị wụ otu i si rụọ ọrụ otu a ga-esi akwụ gị ụgwọ Mm. ị rụọ ọfụma e nwere ike akwụọ gị ee, otu nde naira Ọ- ọnwa nke ị na-arụkwara ọfụma akwụọ gị ihe dị ka narị puku naira iteghete onye ahụ abịa gbakọ na ọ wụ na ọ rụọ ọfụma a ga-akwụkwa ya otu nde naira ahụ. otu nde naira bụkwa nnukwu ego gbasie mgba ka ya weregodo ọrụ a kpọrọgodi mkpa e mechaa mgbe aka foto uke eke aga tụọ ndụ mmanụ nke na ya wụrụ gịnị ụdị ego ya bụ ọrụ na-akwụ na-emekwa ka ụfọdụ ndị were ọrụ ha kpọrọ mkpa karịa ihe ọzọ niile ha na-eme na ndụ ha daalụ ọ dị mma ọ na-ananụ ya n'ọnụ ee ọcha ọcha na onwe ya okwu onye a dịka o si gbasata ya na m, ọ bụ ụdị ihe na-apụta na ya enwere m ị ma na oge niile anyị na-ekwu na eh, ihe ọbụla nwere awọm nwere uru Mhm. kedu uru na awọm dị na ya Em, uru nke mbụ dị na mmadụ iji ọrụ ya kpọrọ mkpa karịcha ihe niile ọzọ ọ na-eme bụ na nke mbụ o nwee mgbe onye a ga-afa aka na akpa hapụ ịfachata ego ọ ga-eji gbooro onwe ya mkpa ya bụ dịka m si kwuo ee n'oge gara aga m sị gị na ụdị ụgwọ ọrụ maọbụ ụdị ego ọrụ na-akwụ na-emekwa ụfọdụ ndị ha were ọrụ ha kpọrọ mkpa karịcha ihe niile ya bụ na onye ahụ na-arụ ọrụ ọfụma ọrụ ahụ na-akwụta ya ezigbo ụgwọ ị ga-ahụ na mgbe ọbụla ọ kụrụ aka n'akpa ya kpamkpam kpamkpam ọ kụta ego ọ ga-eji mee gịnị gbooro onwe ya mm. mkpa ọbụla dịrị ya ọ wụrụ ofu ọzọ awụrụ na ọrụ ahụ onye ahụ na-arụ ga-enyere ya aka mgbe ọ bụla o nwere ihe ọ na-eme Mm. ị ma na a na-asị na onye enweghị ihe ọ na-eme na-awụkarị ngwa ọrụ nyere Ekwensu. ịbịa Mm. n'ihi na onye ahụ ji ọrụ ya kpọrọ mkpa o nweghị mgbe onye ahụ ga-enwe ohere ịwụ ya wụrụ ngwa ọrụ nyere Ekwensu bịa chewe "Ee, mgbe ị makwara na Okeke ee anara m Okeke otu puku naira izu ụka asaa gara aga Okeke nye m Okeke mụ na gị anyị ga- anyị ga-emeju ihe akpọ onye ahụ aga-enwe ụdị ohere a bịa chewe echiche ọjọọ maọbụ chọwa mpụ na arụrụala ọ ga-eme n'ihi na o nwere ihe ọ na-arụ na-enye ya ego na-enye ya ọṅụ mhm. ọzọ abụrụkwa na onye ahụ ga na-enwe ọṅụ maka dịka m si kaa o nwere ndị ụdị ọrụ ha na-arụ bụ ebe ahụ ka ha si enweta ọṅụ nke ahụ awụrụ ya nke a wụ ụfọdụ uru mm. eh, nọ na ya ọzọ awụrụkwa na eh, onye ahụ enweghị mgbe ọ pụta n'obodo a ga na-akwanyere ya ugwu maka na ịbịa a sị onye ji igu ka ewu na-eso Eh, Ah, onye na mmụọ ịghọtago enwe ka e si kpọta a sị makwa onye bụ onye a Ha, onye a na-ayị ịghọtago ya wụrụ uru ndị dị na ya amaghị bụ na ịkọ asịrị eh, ịbịago Mm. ọ dị ma ewe m awọm dị na ya awọm dị na ya ka nkụ ee awọm nke mbụ bụ na mgbe i ji ọrụ gị kpọrọ mkpa karịcha ihe ndị ọzọ niile ị na-eme

ya mere na eh, o nwechara ụmụ ụlọ onye rụọ na ahụ kwụsịrị iri na ndụ ya gbam ya mere i lee anya ị ga-ahụ na ụmụ ụlọ ọrụ ebe a na-arụta ụmụ- ihe dịka ụmụ ọrụ oyibo e nwere ebe a ga-asị gị ngwa were otu ọnwa a zuo ike maka a ma na ọ dị mkpa na mmadụ ga-ezu ike ya bụ na otu ọghọm dị na ya bụ na mgbe ị na-arụ na-arụ na-arụ ị naghị enye ahụ gị ezumike ọ ga-enyekwa gị nsogbu arụ mgbu ga-abịa ọrịa ga-abịa ehe ọzọ awụrụkwa na onye ahụ ji ọrụ kpọrọ ihe niile ịlụ di ma ọ bụ ịlụ nwaanyị ga-egbu oge ọ ga-enye ya nsogbu maka ị ma na ego nke ụwa anaghị eju eju o nwere ike na-asị ọ wụrụ na m kpata otu nde naira ee werezie nwayọọ lụọ di ma ọ were nwayọọ lụọ nwaanyị ka ọ na-akpata ya ọ hụ na ya bụ ọrụ na-akwụtakwa ezigbo ọ sị mba ka ọ rụkwuo ọ nọrọkwuo ya arọ ise na-abịa abịa ka ọ mara ịghọtago ọ ga-eme ka tupu onye ahụ akwalitezi ịlụ nwaanyị o gbugo ezigbo oge obi ka ọ kawagori nka ma otu ihe ma ihe ọzọ eme ya bụ na onye ọbụla iji ọrụ onye mmadụ iji ọrụ ya kpọrọ mkpa karịchasịa ihe niile ọ na-eme nwere ike ime ka o gbuo oge ịlụ di maọbụ ịlụ nwaanyị ọzọ awụrụ bụ ọ na-ebute nsogbu Mm. n'etiti onye ahụ ezinụlọ na ndị enyi maka na mgbe onye ahụ na-arụsọ ọrụ na-arụsọ ọrụ o nweghị ohere ịchọkwa nwanne ya mara ma ahọra ya mara ma ọ mụrụ nwa mara ma ga-enyere ya aka o nweghị ohere ịkpọ ndị enyi ya kee nụ nke na-eme ka a gaa n'ebe dị otu a o nweghị ohere ịga ebe ndị agbata obi na-eme ihe gaa nọnyere ha ha ga-ebupụtawa onye a ka onye ịghọtago onye na-amachasị ya ihe ike maka a ga-asị kee mgbe ihe ga-adakwasị onye ga-abịa ịghọtago ụmụnne ya sị nsogbu adịghị ebe ọ wụ ọrụ gị ahụ mbọsị nta ka a chụọ n'owere nchi otu ụbọchị ihe ga-eme gị ka ị hụ onye ị ga-akpọkere ka ọ bịa nyere gị aka ọ bụrụ gịnị na ọ na-ebute nsogbu n'etiti onye ahụ ji ọrụ akpọrọ ihe niile ọ na-eme n'ụwa ya na ụmụnne ndị enyi na ndị agbata obi ya nke ikpeazụ abụrụ na ọ na-etisa ọ na-etisa ezinụlọ ọ na-etisa enyi na enyi maka na mgbe nwoke pụọ elekere isii nke ụtụtụ ọ bata elekere asatọ nke abalị nwunye ya pụọ elekere isii nke ụtụtụ ọ bata elekere asaa nke abalị ha agaghị enwe ohere ịkpa ihe dị n'etiti di na nwunye ha agaghị enwe nnọkọrọ ọnụ ka anyị na-ekwu hmm. ha agaghị enwe ohere ịghọta onwe ha kee ka ha ga-esi zụọ ụmụ chịkọta ezinụlọ ihe ndị ọzọ ị bịa hụ na amaghị ka a ga-esi eme nke na onye ga-asị nwunye m nke a anaghị m ahụta ya nwunye ya nọkwara ka anya asị di m nke a nọkwa m o jikwe m kpọrọ mmadụ ama m nke wụ mgbe ọbụla ọrụ ọrụ ọrụ ọrụ ọ bịa tisa ahụ Nke a ka ọ dịkwa ọ na-ebute esemokwu nwere ike itisa ezinụlọ ma ọ bụkwa n'etiti enyi na enyi maka na ị mago ọ wụrụ na ị wụ enyi m ana m akpọ gị n'ekwentị oge ụfọdụ bịa be gị mana gị nwa ji ọrụ gị kpọrọ mkpa ị ị naghị eleta m e nwee ndị na-asị ihe ọbụla mee na enweghị ihe ego na-enweghị ike ime ụfọdụ oge asị "Ee, ebe dị otu a hmm. na mm, ihe mee ya ejiri ego zụta ndị ga-alụrụ ya ihe ya chọrọ ịlụ hmm. na ọrụ ya ka ya chọgodoro ka ya na-alụ ọrụ ya na mm, ihe a na-akọ na ọ gbasa ya hmm. ya na-ama nwee ego eh. ndị ọzọ ji gbado mana o chefuo na mkpa jide ya e nwere ihe ego na-anaghị arụ ndị Igbo kwuru okwu sị na onye nwere mmadụ

ya bụrụ na onye nwere mmadụ ka onye ji ego ka ị na-arụ na-arụ na-arụgbu onwe gị ee na-ekepụtakwa ohere ị ga-eji ga na-atụkwa ndụ mmanụ maka na ee arụọ na anwụ erie na ndo mana ịrụwazie sọ na anwụ hapụ iri na ndo ee mana ụmụ asị ee ed- edufuo ndụ kpaa akụ onye iro ịghọtago rie ya Ehe, ya bụ aghara ndụ kpaa akụ onye iro rie ya. ịghọtago ya bụ na ee biko ị na-arụ ịgbalịa na-atụ ndụ mmanụ na-eri maka na eh, ihe niile anyị na-emekọ n'ụwa nke onye riri ka o bu ala Mm, Ya nke hụrụ ya. erigo bụ na Mm. nke erigo bụ na ọ dị mma em, ihe anyị na-ekwu kpọmkwem ọ bụ mụ na ọchata ike na-ekwu ya ee ihe na-ebutere ndị mmadụ ka ha bụrụ ọkpa akụ eri eri ee ọ bụ sọ ọrụ ha ka ha ma nke ha nke ha ebe ọrụ dị ọrụ ha bụ ihe na-echu ha ụla na enwere ihe dakwasịrị ezinụlọ ọ sị na ọ bụ ọrụ ya godu Mm. ụfọdụ bụ ndị em, ewere ka ihe asị gbata gbata na mmadụ na-anwụ anwụ ọ sị mba o, ee, si na-anwụ anwụ em, na ọrụ ya ka ya na ọrụ ya ka ọ ka ya ga-achọtagodo ego ka anyị chọtagide ego na ego a ka anyị godo mkpa ụfọdụ asị agba bụ na m, ọ- ọ dị otu a

eh, itinyekwu oge n'ọrụ ha. Mm, ka a chekwa oge ee Ee, overtime mana ọsadebe kwuo na ọ bụ onye n- isi ọrụ ya na-ezu ọ bụ overtime na-ezu. ga-ezuziri ya Ee, mere na ụfọdụ na-eme ya ihe anyị na-ekwu bụ mkpa ọ dị na mmadụ lụtụ n'anwụ ka o rite na ndo ndo Mm. maka na awọm dị na ya karịrị akarị Ee, o nwere ike ihe ga-abịa mewe ya eh, gịwa na-alụ ọrụ ndị ọzọ ejebe n'ọrụ nke ha Mhm. maka na ọ na-abụ ọ- ọ dakwasị akpọ gị gawa ọrụ ijebe ọrụ ọ nke dakwasịkwa gị ndị ọzọ agawakwa ọrụ nke ha mkpa ọ wee bụrụ ya ọ bụ ọchata ike ka m na ya na-akparị ụbụbọ wee na-ekwu ya o wee na-ada dịka o si ada Chef- echefuna na n'oge na-adịghị anya anyị na ndị EEDC ga-abanyekwa n'oge nke ha Em, ọ- ọcha Mm. Eh, ndị a ụfọdụ na-alụ ọrụ maka na dịka i si kwuo ịgba ha aka ọ sị gị na mm, na ego adịghị Mm. mana nke bụ eziokwu bụ ilekwazi anya ị fụ na ego a na-akwụ ya ahụ na ụdị oge ọ na-alụ n'ọrụ adịghị ezu Mm. ị ga-afụ mmadụ i- i- n'iji maa atụ a na-akwụ ya mm, ihe dịka iri puku naira na iri puku naira iri na ise Mm. eh, puku naira iri puku naira iri na Iri ise ise. Mm. ọ na-arụ n'abalị ọ na-arụ n'ụtụtụ oge ụfọdụ ah, sọsọ oge um, ọ ga-ewe efe Mm. enwere ike wepụta ofu ole mkpụrụ ah, oge ole na ole Mm. na izu N'izu. wee nye ya Mm. oge a ka ọ ga-eji wee wee efe hitụ ụla metụ ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ Mm. ụdị ndị dị otu a e nwee ihe ga-agwa ha ọ bụ ha chọọ ihe mebe na onwe ha ga-enye ha oge Mm. ma ọ bụ ụfọdụ ada ama na ha nwere ike achọpụta jiri aka ha na-alụgasị ụmụ ọrụ dịgasị anya ọ na-enyekwa ha efe Mm. ha na-alụkwa ọrụ Mm. na-enwetakarị ego ahụ a na-akwụ nene ya oge na-akwụ mmadụ iri puku naira Lady, puku naira um, iri na ise iri na ise gịnị ka ọ ga-eji ya mee Mm. mana ọ ga-anọ n'ọrụ rụọ ụtụtụ rụọ abalị rụọ abalị Mm.
kedu ihe ị ga-agwa ụdị ndị otu um, maazị Tizian ịma na a ga-eti aja ikwu ụdị ihe a a ga-ebu ụzọ mara ihe mere onye ahụ ji arụ ụdị ọrụ ọ na-arụ U- oge ụfọdụ o nwere ike wụrụ ee ogo agụmakwụkwọ nke ya kwesịrị Mm, ịghọtago mm, ee mana nke bụ eziokwu bụ na nwanne ị na-arụ ọrụ a na-akwụ gị ee puku naira iri na ise na-arụ n'ụtụtụ na-arụ n'abalị ọrụ ịma na o nwee ka ahụ mgbu si bịa ego ụgwọ ọnwa gị ahụ nwere ike ọ gaghị ezu ime ihe ya bụ ihe ya bụ na ọ ga-akara onye ahụ mma ka onye ahụ chọọ ihe ọ ga na-emeri n'onwe ya dịka i si kwuo ga-enye ya ohere ime ihe ndị ọzọ ịghọtago maka na dịka anyị si kwuo arụọ na anwụ erie na ndo nwanne ọ bụrụ na ị na-arụ na-arụ na-arụ na-arụ o nwere ka i si eri o nwere ka i si ezu ike mgbe ahụ mgbu ga-adakwasa gị ndị ụlọ ọrụ ga-achọ onye ọzọ tinye ebe ahụ ọrụ a na-agakwara onwe ya Ọrụ a na-agara onwe ha. onye ahụ na-aya na-ayakwa ahụ Oo. ya bụ na biko ka mma ka ị na-arụ ọrụ ahụ ị na-arụ biko ị ga-eji uche gị ga-adị ya Ee, jidere ya chịkọta okwu ka maka na anyị abanyego anyị na-eji nwayọ na-abanyezi n'oge ndị EEDC ihe ọzọ m nwere ikwu abụrụkwa na na-achịkọnatazi okwu gị ọnụ. ana m achịkọnata okwu ihe ọzọ m nwere ikwu abụrụkwa na em ekwubugo m ya na mgbe m sị na aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya gị nwa bụ onye na-arụ ọrụ chetakwa na ọ bụghị na-arụ ọrụ ka ị bịara ụwa ime ị nwere ndị enyi ị nwere ndị ikwu na ibe ị nwere ndị agbata obi biko ị ga-agbalịkwa ka gị na ha dịkwa na mma o nwee onye ihe mere chọọ ka ị ga-esi kepụta ohere gaa hụ onye ahụ maka na ihe ndakwasị na-adakwasị onye ọbụla Daalụ. ya bụrụ ihe m nwere ikwu Da- daalụ. da- daalụ daalụ daalụ nwanne Em, ọ bụ Ọcha TK ka ị na-esoro anyị ugbu a em, anyị na-ekwu ya n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa anyị ji ekwu ndị bụ ọkpa akụ eri eri ndị ji ọrụ ọrụ ha ee, na ndị ọrụ ha ka mkpa karịsịa ma ụmụnne ha na ihe ndị ọzọ ma ma onwe ha ndị na-enweghị ike na-anọkọta alụọ ma ọ wụ zuo ike ma ọ bụ em, nyere onwe ha aka ma ọ bụ rie na ọ bụ isiokwu nke anyị kwuru n'ụbọchị nke taa wee na-asị gị nwanna ụdị ọrụ ahụ ị na-alụ ịma na aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya ee ị ga-achọ ee, ọrụ ga na-enye gị ohere ị na-adịkwa n'ogologo ndụ ọchịchị ike kwukwara na i lee anya ndị wetara gị ọrụ bekee ahụ na-alụ wetara oge a ji ezu ezumike a na-agba ọkpụrụkpụrụ ndị bekee eje bugharịa ọrụ jee na mba ọzọrị jee kpagharịa zuo ike ha na ndị ụwa ọzọ afụkọta ha na-ewere ndị mba ọzọ ha na-emekọta gbachara obere odibo Ehe, mekọrọ ihe, o- o wee na-adọtị- ọ na-adọtị ndụ onye ha na-ebi ezigbota ndụ ya mere na ọ bụrụ na ọrụ ahụ a na ị na-alụ ị gbakọọ wepụ kama ị ga na-agba odibo nwụọ ị na-ezu ike chọọ obere nke ị ga-eji aka gị ma ọ bụ i je mụọ ọrụ Mm. gbagodo obere afọ mụọ ọrụ mụta obere ọrụ ị ga-eji wee na-enyere onwe Onwe gị gị aka. aka ị na-enwe ohere gị na ndị ọzọ na-akpakọrịta Mhm. ma ọ bụrụ na ọ- ọ ka aka hapụ ihe niile ị na-eme chọọ ana jee kọba ugbo gbam Ị Ugbo na-akọ ọrụ. ugbo, Ọrụ ka ọ ị wụ. na-agbatata ihe ị na-erigodu Mhm. na-echekwa ihe ọzọ ị na-eme ma ọ bụ ị na-akọ ugbo a na-amụkwa ọrụ aka ọzọ Mhm. ka ihe wee dịrị gị na mfe ka ị wee dọta oge were ohere gị na ụmụnna gị a na-akpa gị na ụmụnne gị a na-akpa gị na ndị obodo a na-akpa Mm. inyere obodo gị aka obodo gị enyere gị aka ịbara obodo uru em, obodo gị abara gị uru ọ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ekelena m onye ukwu kele onye nta otu a ka anyị ji fee na ka ọ banye na ka ọ pụọ ugbu a ọ bụ oge ndị EEDC ka anyị nọ na ya. abụ m Chizzy Ani anyị na-abịa
nụrụnụ ọkwa dị oke mkpa ị kwụgo ụgwọ ọkụ gị Enugu Electricity Distribution Company EEDC ji ohere a echetara ndị ahịa ha na biil ụgwọ ọkụ ha mụrụ n'ọnwa gara aga apụtagokwa ya bụ gbaa mbọ jee ka ị kwụọ ụgwọ ọkụ gị maka mgbubi ọkụ ya na ya so Gbakwa mbọ kwụbilata ụgwọ ọkụ nke i jibu eji ma ọ bụrụ na i jee ịkwụ ụgwọ ọkụ gị. Kwụsị izu oshi ọkụ ma kpọtụrụ ndị EEDC ma ọ bụrụ na ị hụ onye ọ bụla na-ezu oshi ọkụ n'akara 084 700 110. Onye akpala mita ya aka.